mun b'e ka bololanɛgɛ se fo sarifilen kɔnɔ ne ma i ɲininka o la ne ka bololanɛgɛ bɛ min ngolo kɔni ye sari tɔ min n'e y'a ye mɔnifilen kɔnɔ a di bitɔn ma U bɛ zana dɔ fɔ ko den jugu fɔlɔ ye a ba ye ah, u ka di n ye kojugu de wa ne kelen de k'u tiɲɛ e yɛrɛ ka jate la de heyi denba ɲumanya kuma dabila n ye tiɲɛnin yɛrɛ la i ka kɛwalew b'a jira ko i y'i denw jugu ye ne denw ye n ka furu tɔnɔ de u ka di n ye wa ne tɛ se ka k'u jugu ye fiyewu o tuma na a fɔ n ye mun na i y'u ka seri ta ka di mɔgɔ wɛrɛ ma ne ye sari tɔ di ngolo ma sabu denmisɛnw bɛɛ ko k'u fara

ka ye ne de ka ye jɔni ka ye ne de ka ye jɔni ka ye ne binali ka ye jaabi ka sise n k'a lɔn ni bɛ tɔɔrɔnya la a bɛ tɔɔrɔ tɛ

mɔgɔ min bɛna sigi n nɔ na n b'a fɛ k'o tɔgɔ dɔn e ka bɔli laban ye yan boliw ye tiɲɛ gɛrɛgɛrɛ fɔ e ye ni karibada ye u ye min fɔ i ye i y'o kɛ wa seriko min fɔra ne y'o kɛ nka ne den si ma bololanɛgɛ ye a bɛ min a filɛ nin ye o bɛɛ n'a ta taamasiyɛnw dun y'a jira k'i ka du kɔnɔ denmisɛnnin dɔ ye nin bololanɛgɛ nin sɔrɔ fasi ngolo de y'a sɔrɔ o dun tɛ dɔwɛrɛ ye jɔn kɔ o tuma a bɛ kɛ masakɛ ye n'a y'a sɔrɔ e tun tɛ ne ka soma ye nin kuma sugu kama ne tun b'i faga ne tɛ koyi tamasiyɛnw de y'a jira o tuma fɛɛrɛ kɛ joona i ka nin ko bali ka kɛ n bɛ n kali an ka boliw la foyi kelen tɛ se ka nin ko nin bali ka kɛ fo ni bitɔn sɔnna an ka sariya fɔlɔw ma n bɛ sɔn ko bɛɛ ma janko n den dɔ ka sigi n nɔ na dɔrɔn bololanɛgɛ kalifa ngolo ma i k'a ɲini i denw fɛ u ka taa ta kɔ ka na d'i ma i denw bɛ se ka fanga sɔrɔ ka segu mara n'u sera ka bololanɛgɛ ta ka na d'i ma nka i kɔlɔsi o yasa nin ko nin ka kɛ ngolo kana bololanɛgɛ talen nin sɔrɔ bilen nin ye ne ka fanga ni n denw ka siniɲɛsigi ko de ye o kɔfɛ ne ka kan ka mun kɛ ngolo la nin sariya nin b'an bali an ka fɔta kana tɛmɛ nin kan

ngolo i nana ni bololanɛgɛ ye o ɲɛna nin wale in b'a yira ko hɔrɔnya jogo b'i la bololanɛgɛ nin tun tɛ ne ta ye wajibi don ne kan ka ka n'a d'i ma hɔn mun na e de y'a sɔrɔ siriminɛ kɔnɔ a mara ɲɛ mɔgɔ si kan'a dɔn ko ne y'a kalifa i la a marayɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ ne bolo n'i ko ne k'a mara a bɛ sɔn ka tunu cɛya ye ka se ka gundola fɛn ɲɛnamaw mara nin minɛ hɔn ni a tununa dun o bɛ juguya i ni bɛ to a dafɛ Ba e kun y'an weele wa a y'a sigi ne b'aw ɲininka n denw Faama jogo ka kan ka kɛ mun ni mun ye barika ani cɛsiri barika ka kan ka kɛ ɲɛmɔgɔ la walasa a ka bonya wa fana a ka kan k'i jɔ a ka kokɛta bɛɛ kunko kɔrɔ e dun ali danbe ani hɔrɔnya hɔrɔnya tɛ sɔn jogow ma minnu bɛ se k'i danbe bɔ i la i n'a fɔ jitɔya fugariya ka boli juguw ɲɛ ani mɔgɔfɛmɔgɔya kɛwalew fana ba e b'a fɛ ka mun yɛrɛ de fɔ ne ye n ka bololanɛgɛ bila aw ka seri la aw si ma se k'aw muɲu walasa ka bololanɛgɛ in sɔrɔ filen kɔnɔ an kun t'o kalama ngolo ye seri tɔ min k'a ban ka bololanɛgɛ ye k'a ta a b'a di sa diyagoya yɛrɛ de la a ta tɛ o ne b'a fɛ k'aw bila ko dɔ la aw k'a dɔn ko hakilidiya ni keguya o ka fisa ni fangafin ani barikaba ye o ye mun ko ye ne ye bololanɛgɛ kalifa ngolo ma a y'a ta a ɲinɛ ma a kan'a dɔn fiyewu a kɛ i n'a fɔ o kɛlen don nka a y'aw kɔlɔsi n'aw ye bololanɛgɛ in sɔrɔ aw tɛgɛ la ngolo ɲɛ kana da a kan bilen ba ni anw kalanni sira dɔ don nin ka nɔgɔ an bolo i n'a fɔ denmisɛnnin baara

n bɛ kɔnɔfan ɲini kɔnɔfan wa e t'a dɔn ko kɔnɔw fana kan ka lakana de yan o kɔfɛ n'i ma nin wale in dabila kɔnɔ dɔ bɛ sɔn k'i ɲɛ de wɔgɔbɛ dɛ kɔnɔ dɔw tɛ tulonkɛ kɛ u ɲagako la dɛ jigin n'i b'a fɛ ka kɔrɔ n'i ɲɛ fila ye sisan denmisɛnninw hmm. ni ngɛlɛnnin walima kɔnɔ dɔ ye bololanɛgɛ nin ye k'a ta dun

An fa b'a fɛ k'a jira anw na ko hakilidiya ani keguya ka fisa ni fangafin ni barikaba ye. An kan k'a jira Baba la k'a ye min fɔ an ye, k'an y'a faamuya. An ka bololanɛgɛ ta Ngolo kɔ k'a sɔrɔ a ma bɔ a kalama. O bɛ kɛ cogo di? Ne ɲɛ na sisan. N'an y'a ɲini a fɛ, a bɛ sɔn ka siga an na. Hakilina bɛ ne fɛ. A ye n lamɛn. A ye tugu n kɔ. jeli t'a fɔ fiyewu a jatigiw ye a t'a fɔ masakɛw ye k'a balo ani k'a fɛrɛbɔ hɔrɔn bɛɛ b'a dɔn jeliladon ye wajibi ye u ma u bɛ jeliw makoɲafɛn bɛɛ d'u ma ka sɔrɔ ma delili kɛ bɛɛ b'a dɔn ko jeliya baara nafa ka bon an ka maaya taabolow la wa a bɛ kɛ jama nafa de kama o la sa e jeli makan mun na i bɛ kuma i kelen na n bɛ ka n dege n ka jeliya baara la ne fatiɲɛ ye jeliya ye wa n bɛ n kunkɔrɔta n'a ye ni mɔgɔ tɛ maloya n'i siya n'i bɔkolo ye o ye ko ɲuman ye n bɛ ka n dege yanni don dɔ cɛ ne fa kɛlen don ka barikaba de don an ka kokɔrɔw ɲɛfɔ cogo la a ani jeli makan filɛ nin ye ɛsikɛyi bitɔndenw kun bɔra aw hɔrɔnya taama aw de ye an jigiw ye segu bɛɛ bɛ waso ni aw de i ni ce jeli makan i ka nin kumakan duman ninnu na ne fa ye aw fa ka jeli ye wa ne ye aw ka jeli ye fo n ka kɛ n fa ɲɔgɔn ye a ka di denfa bɛɛ y'i den dɔ k'i ka sira kɔrɔ tɔgɔma ngolo i jɔ k'an makɔnɔ ngolo i jɔ Mun na i bɛ boli n tɛ ka boli dɛ hɔn nin minɛ n ye mun na ka d'a kan i ka faama de y'a fɔ a minɛ n'a tununa dun ɔn a tɛ se ka tunu i bolo wa a bɛɛ ka jugu n'i ka faama ka bololanɛgɛ don an ka taa an kɔrɔtɔlen don bitɔn sisan denw Munna u bɛɛ b'a fɛ ne k'u ka masiri mara n kɔni bɛ ko kelen dɔn n b'a dɔn n ka kan ka min kɛ sisan

sisan an ka jɛgɛ bɔra ka bin jɔ la a kɛlen bɛ sɔrɔ k'u dogo yɔrɔ dɔ la yan a ɲini numan fɛ a yɔrɔ ni tɔw tɛ kelen ye

ba tun ye tiɲɛ fɔ an ka taa ka bololanɛgɛ d'a ma ne ɲɛ na a b'a fɛ an ka bololanɛgɛ in fili ka bɔ an bolo walasa Ngolo ɲɛ kana d'a kan tuguni an bɛ se ka ɲɔgɔn bololanɛgɛ fili cogo di an k'a fili baji la n'i b'a fɛ ka ba ka bololanɛgɛ fili baji la n t'a di yan ni Ngolo y'a y'i bolo a b'a fɔ e de y'a bɛɛ ta O tuma a dogo ka ɲa ka bololanɛgɛ in fili baji la o tɛ hakilina ɲuman ye ne fɛ dɛ o yɛrɛ de ka ɲi n'o kɛra Ngolo t'a ye bilen an b'a kɛ cogo di n'an fa ko k'an ka taa ka bololanɛgɛ ɲini ka na n'a ye a kɛcogo ɲuman yɛrɛ de nin walasa Ngolo kan'a ye tuguni a fili fo ba dun na an ka taa so

Mun kɛra ne denw an ye bololanɛgɛ t'a ɲina ma a tun y'a dogo kabakuruba dɔ jukɔrɔ a bɛ min bololanɛgɛ dalen don fo ba dun na aw ye ne ka bololanɛgɛ fili baji la ne tun ma sɔn dɛ olu de ko k'an k'a fili baji la an bolo ni ko y'a ɲuman ye walasa Ngolo ɲɛ kana se ka d'a kan bilen Ali kan'i fara ka bɔ tɔw la a kɛcogo ɲɛna aw kana foyi fɔ mɔgɔ si ye

Ngolo n ye bololanɛgɛ min kalifa i la a bɛ min? Ne siranna a kana tunun n y'a dogo yɔrɔ dɔ la. O ɲɛna cɛya ye ka se ka fɛn nafamaw mara taa a ɲini ka na joona n bɛ na n'a ye sisan

wa mɔgɔ wɛrɛ dun ma ne ye ne bɛ taa a ɲɛfɔ bitɔn ɲɛna cogo di ko bololanɛgɛ tununna n bolo a dun tun ye kankari da n ye ne bɛ mun kɛ cɛya ye ka se ka gundolafɛn ɲɛnamaw mara nin minɛ hɔn Ni a tununna dun o bɛ juguya i ni bɛ to o da fɛ

Ne ka bolola nɛgɛ bɛ min ne tun taar'a dogo gabakurunba dɔ jukɔrɔ kɛnɛ ma nka dɔ taar'a ta ne kɔ e tun ko k'i y'a mara yɔrɔ ɲɛnama na kana kuma fila fɔ n ɲɛ dɛ n bɛ n kali i ye ne nɔ tɛ o tuma ne de nɔ don wa e nɔ tɛ nka ne tun m'a f'e ye k'a tun bɛ sɔn ka tunun n bolo wa i tun b'a dɔn fana ko n'a tununna ko i ni bɛ to a la i nɛna min mako to fɔlɔ ka kankari kelen da i ye sani tile ka bin ni n ma n ka bololanɛgɛ ye i ye su ye

Ngolo i bɛ kasi mun na aw ma bolola nɛgɛ bin ne kɔ mun bolola nɛgɛ i tɛ se k'a fɔ ko ne ta in kɔni tununna i ka bolola nɛgɛ ani bitɔn ta bɛɛ tununna ɲɔgɔn fɛ aw tulo bɛ nin manamanakan na ngolo Manamanako dabila a ka bolola nɛgɛ d'a ma ko n k'a jira a la de k'a tɛ se ka ne ka bolola nɛgɛ namara Ali mun b'i kɔ denkɔrɔ munna i b'i jɔ k'u lajɛ kɛlɛ la ngolo de bannen don ka ali ka bolola nɛgɛ d'a ma u y'a jagoya kalifa n ma ne y'a dogo nka dɔ y'a suɲɛ n kɔ a y'aw fara ka bɔ cɛnin na n t'a fɛ ka bololanɛgɛ ko kuma in mɛn tulo la bilen ma i nɛn minɛ ka bɔ n kunna nin kuma ka ban yan ngolo n'an ka taa ɲɔgɔn fɛ bada la bitɔn fana ka bololanɛgɛ tununna n bolo ne ko munna u b'u ka fɛn sɛbɛlamaw kalifa i la de a ko k'a bɛ n faga ni n ma na n'a ka bololanɛgɛ ye sanni tile bin cɛ nin ye mun ko ye k'o bɛ na ni nin ɲangili jugu in ye tan a ka ɲi n'an sera so kɔnɔ ne b'i solola don kana siran n bɛ n jija ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la n den sisan ne hakili la i ye ngolo ka taariki faamuya wa hɔrɔn ka hɔrɔnya de bɛ tiɲɛ nin cogo la ka kɛ jɔn ye jeli makan ne bɛ niyɔrɔtaw fara mansaw ka fɔlen kan k'o fɔ i ye i fana b'i ta fara o kan walasa k'o ɲɛfɔ i denw ye wa a bɛ kɛ o cogo la ten buruju ani buruju sisan kɔni ne b'a ɲini dɔrɔn hakili kana n sɔsɔ n'o tɛ ne ye ko caman faamu i kɛrɛfɛ n'i sera k'i muɲu ka kɔlɔsili kɛ ka lamɛnni kɛ don o don dɔ bɛ fara i ka dɔnta kan

I ni sɔgɔma nba masakɛ muso ɲuman i ka bi ba diyara ah tiɲɛ yɛrɛ la k'an ka masakɛ ka dakabana muso cɛɲi nɔɔrɔ to an ka bada la ka an ka masakɛ ɲuman to an kɔlɔsili la ɛ eh, an ka bada kɔni tɛ se ka goya sa i ni ce i ka o kuma duman na Nin minɛ nin ye n ka bi jɛgɛ minɛnenw la belebeleba ye ko barika nin ntɛbɛn belebeleba in i ni ce a di ngolo ma ngolo nin jɛgɛ in minɛ i k'a fara siɲɛ kana ɲina k'a kɔnɔ fara k'a nugu bɔ n b'a dilan k'a di bitɔn ma f'a k'a nɛn kunu k'a da lankolon to o la i ka kuma fɔli bɛ sɔn ka nɔgɔya

bitɔn ka bololanɛgɛ kabako banajɛ n y'a ye n ye bitɔn ka bololanɛgɛ ye i b'a sɔrɔ a kun binn'i kɔ bada la yan kɛ ayi ne kun y'a dogo gabakurun dɔ jukɔrɔ n'a fɔra ko n tilala ka n'o sɔrɔ jɛgɛ kɔnɔ o bɛ se ka kɛ cogo di nin ye dabaribanko dɔ ye n dɛmɛ ne t'a fɛ ka bololanɛgɛ in mara bilen ɛ n'a b'i tɔɔrɔ ka s'o la boli joona i ka t'a di bitɔn ma a n kɔrɔ n bɛ taa masakɛ fɛ yen ka segin n'i ɲuman ye Mami bolika tu segere a tu te bolika

eh, ne ko yala mun de don n'i ma yan e t'a dɔn ko denmisɛnnin tɛ se nin yɔrɔ la yan wa n nana ni faama ka bololanɛgɛ de faama ka bololanɛgɛ sera e bolo cogo di ne yɛrɛ de tun y'a kalifa la a tun ko ko a tununn'a bolo ne ko bitɔn nin ɲɔgɔn nafamafɛn bɛ se ka tunun a bolo cogo di a bɛ komi cɛnin ye mɔgɔ ŋaniya jugu dɔ wulitɔla ye an senkɔrɔ nin ɲɔgɔnna denmisɛnnin a fɔ o tɛna ka danga ye fiyewu o n'a ka danga juguba y'a nɔfɛ danga don o danga tɛ wo

jeli makan e yɛrɛ de kɔni nisɔn ka di sanga ni waati bɛɛ n b'a f'i ye ngolo ne ye jeli denmisɛnnin min ye n bɛ fɔli kɛ ka mɔgɔw lanisɔndiya n tɛ se ka n nisɔngoya cogo si la ni ne nisɔngoyara ne na se ka jama laɲɛnajɛ cogo di wa e ye diɲɛ sɔrɔ nɔgɔya la i kan k'o ɲɔgɔnna de kɛ jara ngolo jara yola kɛlɛkɛ cɛfarinw si ne kungo ka ca i ka mawalimali ma ngolo i tile kɛ kabini sisan barisa ni mɔgɔ min m'i ɲɛnajɛ i ka denmisɛnninya kɔnɔ k'i ka denmisɛnninya diyabɔ i bɛ nimisa fo ka taa s'i sa don ma jara kɛra cɛ ye o a kɛra muso ye o n'i ko jara i ko danaya ani tilennenya heyi jeli makan i ye anw ne ka du jeli mun na i bɛ jɔn fasa d'a ɲɛna ne ka baara ye ka nisɔndiya kow ani jigitugu kumaw ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ jeli ye jama bɛɛ ta ye o de la i bɛ mɔgɔ nasugu bɛɛ fasa da i kunfɛ a ka jɔn mabalima i n'a fɔ hɔrɔn o ye nkalon de ye nkalon a man ɲi nkalontigɛla tɛ mɔgɔ tilennen ye a kɔnɔ jɛlen tɛ wa jijukɔrɔsa don kasɔrɔ ayiwa tiɲɛfɔla ye mɔgɔ tilennen ye wa kumakan basigilen don nka kankolo ɲɛnajɛ o bɛ se ka ne kɛ nkalontigɛla ye cogo di ne ma e jalaki nkalontigɛlaw olu b'u yɛrɛ dɔn sanko minnu b'u fa nɛgɛn tuma bɛɛ ba o kɔrɔ ye mun ye foyi man jugu fo i yɛrɛ wolodenw ka bɔ i jigi kɔrɔ k'i janfa mun na aw ye nkalon tigɛ n ye i y'an fa ye an tɛ se ka nkalon tigɛ i ye cogo si la ayiwa ne ka bololanɛgɛ bɛ min a bɛ fo ba dun na nkalon don a bɛɛ ni i nɛ minɛ nin ye mun ye a kɔni tɛ se ka kɛ cogo si la an taara min fili fo ba dun na ye wa nin de donko ye nanga ye aw bɛna aw si kɛ nin manamana ko de la wa an ye bololanɛgɛ fili n'o de don n'an y'a sɛgɛsɛgɛ ɲɛ kan ka sɔrɔ a la ɲɛ b'a la kɛ ɲɛ kelen min b'a ko la o de ye k'aw ye nkalon tigɛ ne ye ni aw yɛrɛ y'a jira ne la ko aw tɛ se k'aw kunko ɲɛnabɔ

tiɲɛ na jɛgɛ in kun ka di nin ye kabako ye e min tɛ dɔwɛrɛ fɛ fo kungosogo dɔrɔn o tɛ diyagoya ye wa tiɲɛ don ne ye donso ye nka timiya min tun b'a la mɔnikɛla dɔ de ye nin jɛgɛ in di ne ma sɔgɔmada in na ahan ne ko mun bololanɛgɛ ko kuma tɛmɛna e ni ngolo cɛ fo ka taa fagali ko kuma b'o la nin ko in t'i ɲɛsira la fiyewu cogo di e ɲinɛna ko cɛnin kalifalen don ne la ni bi bɔra a la o y'o ko bannen ye n bɛna jɔn saba d'i ma ka ngolo minɛ i la mun de la e b'o kɛ ne tɛ n ka ko bɛɛ ɲɛfɔ e ye fo i k'a dɔn ko n'i kɛra faama ye fo i sɔmi ka janya o la sa tɔw ka kan ka min kɛ e de b'o f'u ye e t'a dɔn ko faama faama kelen de bɛ ko bɛɛ ɲɛnabɔ yan

mun bɛ yen toriw de bɛ yan toriw wa awɔ mini yan e bɛ siran toriw ɲɛ wa aa musow kɔni n tori dama ayiwa a minɛna yan a filɛ a fili ka taa koko kɔfɛ i m'a ye siranɲɛfɛn tɛ tori kɔni tɛ mɔgɔ kin sisan sa i bɛ ɲa n ma ka ji dɔ di yan n ka n tɛgɛ ko N balimakɛ n b'i deli n dɛmɛ ɲa n ma i k'a lajɛ n ka so kɔnɔ ni dɔ wɛrɛ tɛ yen e ne ba n b'i deli sa aa N'a lajɛ foyi tɛ yen bilen a filɛ tugun n y'a lajɛ na sa foyi tɛ yen n'a lajɛ na i tɛgɛ ko ee mun de bɛ yan a fo sa ale de nana tori gɛn ka bɔ n ka so kɔnɔ i ni sɔgɔma ahan o tuma nin cɛ in de ye n tori faga donso ye wa ayi a tɛmɛtɔ de tun don ne de y'a wele k'a ka na ɲa n ma e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko musow bɛ siran kojugu ee sara ni tɔw tɛ kelen ye dɛ wa tile kelen ma siran ne dun tun bɛ na wagati min na a jɔlen tun bɛ ka yɛrɛ yɛrɛ ahan e min tɛ siran ko ɲɛ i t'i ka jafariyamugu dɔɔnin di n fana ma ɛɛ jagɛlɛyamugu kɔni tɛ ne bolo sa ayi dɛ i tɛ se k'o fɔ dɛ ni jafariyamugu t'e bolo e bɛ se ka na ne muso kanu cogo di n ka so kɔnɔ wa fo n ka dilan kan ko mun o ye mun fatɔ kuma de ye da tantɔ na ne ka taa ka bɔ yan dɛ ayi dɛ ne kɛlen k'i minɛ n muso la e hakili la ko n bɛn'i bila ka taa ten han i bɛ fili la a ma foyi de kɛ ee ne furumuso ɲuman i kana kɔrɔtɔ n bɛ tila k'e minɛ sisan ne hakili la ɲɔgɔn faamuyabaliya de don i jɔ ka n kɔnɔ n bɛ nin ko nin ɲɛnabɔ sisan ala tɛ mɛn a y'a dabila a y'a dabila ne ma d'a la ni nin kunkolo ka kɛnɛ n'i ma sabali don dɔ i ka keleya kojugu b'i mako sa a fɔ ko n furumuso ka janfa de bɛna kɛ n sata ye mun na i b'i kamalen dɛmɛ k'an bɔ kan bi tiɲɛ de ye nkalon ta k'a pɛrɛn an bɛɛ ɲɛna n kamalen tɛ i b'a dɔn cɔ i nin minɛ kaban kun na dɛ a sɛbɛnnen de b'e ten kan wa a ko tɛ se ka ban tan wa a bɛ ɲɔgɔn na sa dɛ ngunuruni sɛbɛrɛ la ngunuruni bonya ka fo ka ma kɛ ngunuruni fana b'a jeni k'a ye

i gɛlɛya i kana bɔ i nɔ na cakuru ani casɛ foroko ani mina ka taa sira fɛ ka segin ŋaɲa fɛ sira dɔnbaliya tɛ o tɛ kariba naamu bina an ka jinɛ n'an ka jow n'an ka boliw olu de b'an ka sigida sinsin tiɲɛ ka olu sɔsɔ o ye k'i ban an ka jow la ani k'i ban i yɛrɛ la ne fa y'a kɛ cogo min ne fana bɛ segu boliw bato o cogo kelen na hɔn den kunnandi mɔgɔninfin lamininen don ni sigifɛn nasugu bɛɛ ye jinɛw subagaw wɔkulɔw sukɔrɔw an ka kan k'an yɛrɛ tanga olu ma sanga ani waati bɛɛ bina ne sera aw ma bi ka d'a kan ne fa diminen bɛ ne ni dɔgɔninw kɔrɔ n b'aw deli a ye n dɛmɛ o tuma sa an ka boliw ɲininka o segu boliba naani aw minnu bɛ fanga di ka nafolo di ka denw di n'an ma aw tana tiɲɛ o segu boliba naani aw min b'an ka dugu ci k'an ka forow jeni k'an galow jira an na ka bana silɔnbali kɛ ka baganw ni mɔgɔw silatunu n'an y'aw kɔ bila k'aw tɛna tiɲɛ n b'aw wele ni tasuma barika ye kɛnɛ nin kan Denkɔrɔ bɛ siran ko min ɲɛ o tɛ kɛ fewu i fa ka dimi in tɛ mɛnta ye a bɛ ban ne de y'a f'i ye foyi tɛ bɔ a la wuli N sira de i ni ce i ni ko an labɛnnen don taali fɛ n'i y'a ye ne y'aw bila nin baara in na n dalen don aw la wa n b'a dɔn ko aw bɛ se ka gundo mara an fana na ko bɛɛ kɛ walasa i kana tigɛ an na a ye taa nin di karamɔgɔ mugutari kabiru ma ko a ka bonya don a kɛ i n'a fɔ o kɛlen kɔrɔ don ngolo ni fiɲɛ wulila bɛɛ b'i bolo da i kunna fugula kan sisan a ye taa n'a ye an bɛna taa min n'an sera i n'a yɔrɔ dɔn an ka taa bila ɲɛ Aw bɛ taa min bitɔn de ko k'an ka taga n'a ye karamɔgɔ fɛ yen u bɛ taa ni ngolo ye min kana jɔrɔ bilen a ka ko la sabu n ye jɔn saba d'i ma kunkɔrɔ a ye mun kojugu kɛ a bɛ taa karamɔgɔ mugutari kabiru fɛ yen ko di ɛ n ko mɔgɔ bɛ taa mugutari kabiru fɛ yen n'i kunkolo man ɲi wali ni bana sidɔnbali b'i la o si dun kelen tɛ ngolo la e b'o dɔn

An k'i jɔ yɔrɔ kelen. Ee, a y'a bila. Fatɔ de don, farati b'a la. U k'a bila. U b'a fɛ k'an dun. A ye n bila.

i sedu tanba mun kɛra i sera k'an dɔn o ye mun kuma ye ne kɔni y'aw dɔn ee aw kana siran sa aw bɛ yɔrɔ min na a kɛnɛyara ne de k'aw ma k'a kɛnɛyara aw kana siran tugun han aw kana ɲinɛ dɛ a ye taa a ye segin ka na dɔgɔkun kelen kɔnɔ mun na aw bɛ boli n ɲɛ a ye taa karamɔgɔ i ni ce i ka baara ɲumanw na ala k'aw fana sara sarako ɲuman na dunanw kɔri aw nana hɛrɛ la awɔ ka n'i ɲuman sɔrɔ yan an bɛ kun a ye n'a sigi n ce a ye dɔ di bitɔn ko k'i fo i ka baara ɲumanw na ko ka nin d'i ma Ala ka hɛrɛ kɛ an n'a bɛɛ lajɛlen ye k'a ka fanga kisi gɛrɛgɛrɛ ma kɔri baasi t'a la a ka kɛnɛ a y'an ci k'an ka na cɛnin d'i ma ko i k'i wasa don a la mun bana sugu de b'a la a tɛna kɛ fa sumanen i n'a fɔ e bɛ fa ni jinɛbanaw furakɛ anw tɛ fosi kalama anw ye cidenw de ye n denkɛ e tɔgɔ ye di ngolo ngolo n'i sigi n kɛrɛfɛ ɛɛ cidenw sani aw segin kuma cɛ n bɛ min ɲini aw fɛ a taa dumuni kɛ ka aw lafiya sani o cɛ ne ni ngolo bɛ dɔɔnin masala i ni ce karamɔgɔ ngolo i kun tilenna a lajɛ i ɲɛ tɛ kɔlɔsi belebeleba min dulonnen don kogo la fo yan fɛ han awɔ n ɲɛ b'a la taa a ta ka n'a di yan

Ala ka bon den i m'a ye fanga tɛ ko bɛɛ ɲɛnabɔ ɲɛmɔgɔ ka kan ka baara kɛ tuma dɔw ni hakili fana ye i ye denmisɛnnin ye i ka dɔgɔ ko dɔw dɔnni ma nka kumadonsow ko dɔgɔya tɛ kɛlɛ sa cogoya si la o ye ko jumɛnw ye taamaseere minnu b'i la olu tɛ gansan ye ne m'o faamu dɛ

nin minɛ wa i gɛlɛya a kana b'i bolo dɛ danni kɛ kelen fo kɛmɛ kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonfila seegin kɔnɔntɔn tan a tun bɛ ka giriya kojugu i bɛ kɛ masakɛ ye wa i bɔnsɔn tan fana bɛ k'a ye i ni ce karamɔgɔ an bɛɛ bɛ kɛ i ka mara kɔnɔ e n'i bɔnsɔn bɛɛ lajɛlen kɔni sini i bɛ sigi segu sisan n'an ka taa

a y'a bolo teliya dumuni tobi fɛ kana ɲinɛ ka wusulan fɛnɛ don i ni sɔgɔma n na bulu e yeli diyara ne ye i nana wa an tun bɛ karamɔgɔ mɔkutari kabiru fɛ yen n b'a kalama n'an ka taa dɛ i t'i jɔ an k'an ka ci kɔsegi fɔ faama ye ayi t'o kɛ aw ka ngolo to yen i ka kɛnɛ wa basi tɛ n na kɔngɔ de bɛ n na n'an ka taa n ka dumuni kɛ Ala teriw ni bonya ni karama de ka kan tuma bɛɛ n'i y'olu sɔsɔ a b'i n'a fɔ i ye ala sɔsɔ o kuma ye lɛgɛsɛ ye jelimuso ɲalen ye teri saba bɛ masa ala bolo a dɔ la kelen ye dɔnnibagaba ye walima kodɔnna o ka kan ni bonya ye ale de bɛ maa sɔn k'a sɔrɔ a yɛrɛ ma bololankolonya yiriba ye yiriba ye yiri binnen ɲɔgɔn sɔrɔ dugu nafolotigiw de yiriba ye yiriba binnen ɲɔgɔn sɔrɔ man di ala teriw ni bonya ni karama de ka kan tuma bɛɛ n'i y'olu sɔsɔ a b'i n'a fɔ i ye ala sɔsɔ sigei a filanan ye waritigi ye walima an sarabaga kalo la o ni bonya ka kan walasa an kana sa kɔngɔ la naamu yiriba ye yiriba ye yiri binnen ɲɔgɔn sɔrɔ man di dɔnnikɛbaw de yiriba ye yiriba binnen ɲɔgɔn sɔrɔ man di ala teriw ni bonya ni karama de ka kan tuma bɛɛ bitɔ n'i y'olu sɔsɔ a b'i n'a fɔ i ye ala sɔsɔ kabako ala bɛ min yɛrɛ yɛrɛ fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan an b'o de wele ko fangatigi bitɔn kulubali e ye ala teri yɛrɛ yɛrɛ de ye ni maa min ko a ɲɛ tɛ da i kan ala b'o tigi malo su ni tile hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan i kulubali segukaw ka bitɔn kulubali ye yiriba ye yiriba binnen ɲɔgɔn sɔrɔ man di ala teriw ni bonya ni karama de ka kan tuma bɛɛ bitɔn n'i y'olu sɔsɔ a b'i n'a fɔ i ye ala sɔsɔ An nana an ka ci jaabi f'i ye a ye kuma a bɛ kotigi de ɲɛ ma ta n'a mɛn k'i ma juguman ye karamɔgɔ kabiru ma sɔn ka ngolo mara a ko k'an ka segin ka n'a d'i ma ee mun de kosɔn karamɔgɔ ko taamaseere minnu bɛ ngolo la olu tɛ gansan ye ni kabako tɛ bɔɔrɔjan bɛ se ka na e denw jɔyɔrɔ minɛ u la yan bitɔn o tɛ ka bɔ sebe sanfɛ ka bin kɔlɔn kɔnɔ ye a bɛ min ani furumuso ɲuman bɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ se ka taa bitɔn n'a ma k'i ma juguman ye n b'a fɛ an ka ɲɔgɔn ye ni jirimisɛnnin falenna sirajuba kɔrɔ i ka tigɛ a kan a bonya man di dɛ munna i b'a fɛ an ka ɲɔgɔn ye bitɔn ka d'a kan ne sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye i kɔrɔ k'i bilasira kogɛlɛnw waati tiɲɛ la i ka tilennenya bɛ n hakili sigi n kan k'u fɔ ne kɛrɛfɛmɔgɔ bɛɛ la e dɔrɔn de bɛ n dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan n b'i lamɛn bitɔn a bɛ fɔ ten ko ni kaba pɛrɛnna bɛɛ b'i bolo biri i kun na o bɛɛ la o dun tɛ sanpɛrɛn bali ka tiɲɛni kɛ dɛ awɔ nka o kɛwale in ye yɛrɛɲini de ye o bɛ se ka kɛ sababu ye k'i hakili sigi an ka munumunu dabila ne ka kan ka mun kɛ mun la i yɛrɛ minɛ ngoloko in na i ye tiɲɛ fɔ n ka cɛdenw b'a faga su in na a bɛɛ ka fisa n'o ye bitɔn i furumuso ni jamanadenw tɛna jɛn ni denmisɛnnin fagali ye cogo si la e b'a fɛ n k'a kɛ cogo di o ye miiriya ɲuman ye min b'a to mɔgɔ tɛ sɔmi na fiyew bitɔn

mun de kɛra ngolo seginna ka na ko mɛnta tɛ tuguni i bɛna cɛnin in kɛ mun ye i kunko tɛ n ye jɔn saba d'i ma ngolo kunkɔrɔ i sen bɔ ngoloko la a tɛ tɛmɛ nin kan ne m'a dɔn nin cɛnin in bɛ e ni mun kelen de cɛ ne fana tɛ k'a faamu mun na e ka wolo tin tɛ k'i bila k'i denw lakɔlɔsi ani k'u ka siniɲɛsigi jɔrɔ e ka kuma in bɛ mun yira ni ne ma wuli ka n jɔ ngolo bɛ n tiɲɛ ta k'a sigi fanga la an denw nɔ la